Bhuel, Dia daoibh, cén scéal é? Fáilte go dtí mo Podcast nó Podchraoladh nua Plé is Spraoi. Sea, rinne mé cinneadh Podcast nó Podchraoladh a thosú mar gheall em. Bhraith mé, is rud a bhí ar m'intinn le scaitheamh. beidh a fhios ag cuid agaí a bhíonn ag leanacht mé ar Instagram nó TikTok, bíonn mé ag déanamh físeáin, focal an lae agus rudaí a bhaint le hÁrainn, focla a bhaint le hÁrainn agus leaganachaí cainte is mar sin. Ach, sea, le cupla bliain anois, sea, bhí suim agam i bpodchraoladh ach tá mé ann anois. Níl sé ródheireanach ariamh tosaí. Ach ar aon chaoi, tá mé ag tóigeáil é seo anois ar an fichiú lá de mhí Dheireadh Fómhair agus tá sé ina ghála ceart amuigh. Tá stoirm Ashley ann faoi láthair ach tá sí ag séideadh léi, gránna go leor, ach tá mé suite ar an tolg anseo ar an gcouch le Sonny. Tá Sonny le mo thaobh anseo. Sé Sonny mo ghadhairín beag. mada beag agus tá sé ag coinneáil mo dhroim deas teolaí, tá sé suite taobh thiar dhíom, tá sé ar nós hot water bottle. Ach ar aon chaoi, fágfaidh mé sin le soicind agus beidh mé ar ais i gceann nóiméad. Ó sea, bhí mé féin agus mo bhean aréir, bhreathnaigh muid ar scannán, film, The Late Night with the Devil. scannán, film, sort scanrúil, is dóigh, horror film mar a déarfá i mBéarla. Agus chuala mé caint air cheana, em, sea, sna meáin sóisialta níl a fhios agam ar Instagram nó áit éicint mar sin a chuala mé caint air ach em, bhreathnaigh sé sort suimiúil agus em, sea, dhein muid cinneadh breathnú air aréir agus ní raibh aon i ndáiríre eolas ceart agam air. Agus tá a fhios agat, mar gurb é an t-am den bhliain freisin ag déanamh ar Oíche Shamhna freisin. Cheap muid go raibh sé feiliúnach breathnú air. Is go hiondúil ní bhíonn mé féin dáiríre ag breathnú ar scannáin mar sin, horror films. Anois is aríst, tá mo bhean Rebecca, tá sí fiáin ag horror films, ag na scannáin scanrúil. Ach tá cuid acu, bíonn siad sórt seafóideach, níl a fhios agam, sórt fuilteach agus. Níl fhios a'm. Tá sé sort, stags atá, tá sé deacair a bheith scanrúil go maith is rudaí an sort ciall, b'fhéidir, níl 's a'm. Ach ar ao' chaoi, ar ais ag an eh Late Night with the Devil, em thosaigh sé amach, chuir muid air is bhí muid ag breathnú is thosaigh sé amach sort em, mar a dúirt mé, ní, ní haon gnáth rud em, tá sort em, tá sé sort bunaithe, níl mé ag iarraidh, mar a déarfainn mise, milleoirí, spoilers, sort focal a chum mé féin, ar aon chaoi, níl mé ag iarraidh aon mhilleoirí nó mórán acu a thabhairt ar aon chaoi. Tá sé sort bunaithe ar, mar a déarfá, ar láithreoir teilifíse sna, i Meiriceá sna, sna seachtóidí, mar seo, sort, má tá sibh ag caint ar Carson agus sort, ar Jay Leno agus ar an cineál sin láithreoir ar aon chaoi. Is an Níl 's a'm cén t-ainm atá ar an aisteoir ach rinne sé sár jab chomh maith ann, an-mhaith go deo. Ach ar aon chaoi tá sé sort, sin é, tá sé bunaithe ar oíche amháin ar an set seo. So cheapfá sa chaoi leat féin, sort seafóid é seo, sort, ach shíleann. Cad mar a thaithnigh sé liom agus bhí cúpla sort eachtra, sort scoth scanrúil ann ach bhí sé déanta go maith agus ní raibh sé thar fóir, bhuel bhí cúpla rud b'fhéidir, níl mé, arís níl mé ag iarraidh iomarca a rá, níl mé ag iarraidh a mhilleadh, níl mé ag iarraidh aon mhilleoirí, an iomarca a thabhairt ar aon chaoi ach, ach mholfainn é! Late Night with the Devil má tá sibh ag soláthar, rud éigin le breathnú, má tá sibh ag cuartú? Rud éicint le breathnú air mholfainn é sin. Fiú amháin b'fhéidir do dhuine sa chaoi nach maith, nach maith leis an genre sin, mar a deir. Thabharfainn b'fhéidir seacht as deich dhó. Sin, sin marc maith, i mo thuairimse. Mar seo, Late Night with the Devil, má tá sibh ag soláthar le breathnú air mholfainn é sin. Scannán eile a mholfainn freisin. Tá sé ar Netflix, má tá Netflix agaibh. Scannán nach gceapfá a bheadh go maith is tá fotheidil ann freisin. Tá sé i Seapáinis agus níl mo Sheapáinis chomh maith sin mar seo bhí orm na fotheidil a úsáid. Ach Godzilla Ní raibh sé mar a cheap mé, mar déanadh roinnt sort scannáin le b'fhéidir scór bliain, b'fhéidir, bunaithe ar Godzilla agus iad uilig sórt lag agus níl 's a'm sort seafóid dáiríre sort. Nuair a bhí mé beag ceart go leor, thaithnigh siad liom, ach mar dhuine fásta, sort breathnú air anois, sort seafóideach. Ach an ceann seo a tháinig amach, tá mé ag ceapadh gur anuraidh, tá sé bunaithe sa tSeapáin. Díreach, arís, níl mé ag iarraidh, ar nós Late Night with the Devil, níl mé ag iarraidh an iomarca rudaí a rá faoi, nó a mhilleadh ar aon duine, mar rud a tharlaíonns go minic ná deireann duine eicínt an iomarca, tugann siad an iomarca eolais faoi. Ach, díreach tabharfaidh mé, tabharfaidh mé blaisín beag dhaoibh, tá blas ar an mbeagán mar a déarfá. Ach. Sea, tá díreach tar éis an Dara Cogadh Domhanda sa tSeapáin agus tá cúrsaí eacnamaíochta ag imeacht go dona agus tagann an, an, an, an dinosaur nó cibé céard é féin, an Godzilla mór seo amach agus tosaíonn sé sórt ag scriosadh rudaí ach tá sórt cor, twist eile, cor. eile leis. Nach níl sé ar nós na rudaí eile a déanadh le b'fhéidir scór bliain nó mar sin. Tá sé go maith, tá míle uair níos fearr, cheap mise. Go hiondúil ní maith liom rudaí le fotheideil ach mholfainn é sin go mór, go mór Godzilla. Tá sé ar Netflix agus, tá sé, tá sé sórt réasúnta scanrúil mar seo, feileann sé an téama, téama na Samhna, is dóigh, mar a déarfá, Godzilla ar Netflix, mholfainn é. Is dóigh go bhfuil cúpla rud eile freisin ann, tá, tá an oiread rudaí feicthe agam le bliain nó mar sin ar Netflix ach an chuid is mó de na rudaí díreach seafóid agus déanaim dearmad go minic, mura seasann sé amach, ach sheas, sheas Godzilla amach ar aon chaoi. Ó, sea, is dóigh, míle bliain ó shoin anois, nuair a bhí mé sa mheánscoil, ehm, bhíodh, bhí mise fiáin ceart ag football, soccer, bhíodh muid, ehm, rud a dhéanadh muid ná, ehm, bheadh thoir in aghaidh thiar, Baile Thiar, Baile an Lurgain, taobh thiar, Baile an tSéipéil, in aghaidh Baile an Fhormna, agus Baile an Chaisleáin agus á bhíodh an-aicsean ann, bhí sé iontach agus bhí muid uilig go maith, tá a fhios agat, bhí, bhí muid, bhí caighdeán maith ann, tá a fhios agat, bhí muid uilig an-scafánta an t-am sin agus go leor de na dream sin bhíodh ag imirt. imirt football, soccer, mar a déarfá. Bhíodh siad an-mhaith ag peil Ghaelach freisin agus bhídís ag imirt do Oileáin Árann freisin. Ach, á, bhíodh an-bhattle ann. Bhí sé iontach. Caighdeán ard. Ach bhíodh mise fiáin ceart ag, ag football agus is cuimhin liom níl a fhios agam cén aois bhí mé, b'fhéidir go raibh mé sé bliana déag d'aois nó mar sin, thart air. thaitnigh sé liom a dhéanamh sólós, an té nach bhfuil fhios acu céard é sóló, díreach sórt, déann tú cic ar an mball suas, coinneáil, caithfidh tú an ball a choinneáil suas gan, gan titim ar an talamh. Agus bhí mé go maith aige sin agus cuimhním, bhíodh mé in ann b'fhéidir scór a dhéanamh, déanamh, dhéanamh níos mó cleachtaidh, d'fhéadfá a bheith in ann seasca a dhéanamh gan titim. Agus tá mé ag ceapadh gur am amháin go raibh mé, Go raibh mé in ann, b'fhéidir dhá chéad a copy nó mar sin. Ach rud amháin, ní dhéanainn ach cleachta cleachta cleachta cleachtadh trí nó ceithre seachtaine. Chaithinn b'fhéidir uair a chloig beagnach is dóigh nó níos mó b'fhéidir? Nuair a bhí mé ceaptha bheith déanamh obair bhaile ach bheadh mé ag déanamh na sólós ach em cois deas cois deas an gcónaí ach agus arís b'fhéidir, is dóigh i ngar a bheith mí, b'fhéidir. Thosaigh poll mór, bhí poll mór ann ar taobh mo bhróig as mo chuid bonnachaí ag tíocht amach agus díreach léiríonn sé sin cé chomh fiáin is bhí mé. Ní, ní, ag an am ní thug mé faoi deara go raibh, go raibh mo bhróig ag titim as a chéile is bhí mé díreach sórt, mar a déarfá, in the zone. Ach is thosaigh mé ag déanamh sórt. díreach le haghaidh craic, an, seachtain seo caite, déanamh sórt sólós. Is mar, le, tar éis, níl 's agam, tar éis cúpla nóiméad, ag déanamh sin, ní bheifeá i bhfad ag éirí te, tá sé níos fearr ná, níos fearr ná gym, ní, ní bheadh uait ach football agus déan cúpla sóló, chúig cinn, deich gcinn, agus má thiteann sé síos,

Bíonn, bíonn níos mó anois na leaids óga, bíd ag luc ar na phones, ar TikTok agus na rudaí sin uilig, bhuel, bhí mé féin, is dóigh, tá mé rud beag ciontach ansin freisin, ach ehm, cinnte, an t-am sin, bheadh muid fiáin ceart, bheadh ehm, ag am sosa, bheadh ehm, bheadh thart ar, níl ann ach ceithre, deich nóiméad nó ceathrú uaire, b'fhéidir, b'fhéidir deich nóiméad sos a bhí ann ach d'fhanadh muid cúpla nóiméad breise. D'imir muid football thart ar a haon déag a chlog ar maidin ansin agus go dtí ceathrú tar éis, má cheapann, mar bheadh, go raibh muid, b'fhéidir go mbeadh deich tar éis, b'fhéidir go mbeadh deich nóiméad ach mar a dúirt mé, b'fhéidir go raibh muid rud beag dána agus go raibh muid go dtí gur sé ceathrú tar éis ach. Ar aon chaoi, bheadh muid fiáin ceart agus ansin bheadh, sea, d'fhanfadh muid b'fhéidir leathuair nó dhá fhichead nóiméad fiú ag imirt football, mar sea, lár an gheimhridh, mar sea, tosaí ag éirí dorcha, bheadh muid fós ag imirt. Sea, bhí sé iontach, bhí muid an-scafánta an t-am sin, bhí sé iontach ar fad. Ach níl a fhios agam an mbíonn an dream óg anois muid ach an phian céanna, sort, níl a fhios agam an bhfuil thoir ná thiar, ródhána ach an oiread, b'fhéidir nach bhfuil, níl a fhios agam, ach tá mé ag ceapadh go raibh níos mó daoine san áit is leanaí an t-am sin, b'fhéidir, níl a fhios agam ach ar aon chaoi, díreach sort scéal sách barrúil, cheapaimse, ar aon chaoi. Ó, sea, deir muide anseo, bhuel in Árainn, is maybe Conamara freisin. barrúil in áit greannmhar, mar sea, gach aoinne atá ag éisteacht, más foghlaimeoirí nó daoine as Cúige Mumhan nó as Tír Chonaill nó pé ar bith cén áit, barrúil is mó, bhuel, amháin i ndáiríre a déarfaí anseo, ní déarfaí greannmhar anseo i ndáiríre chor ar bith, mar sea, scéal barrúil. Ó sea, rud eile atá sort ah suimiúil, d'fhoghlaim mé inniu. Tá méanfach, is cosúil go bhfuil sé tógálach, méanfach tógálach, contagious yawning. Is cuma é, nach dtarlaíonn sé sin liomsa, má fheiceann mise duine eicínt ag méanfach, cuireann sé fonn orm a dhul ag méanfach, chuid is mó den am, ar aon chaoi. Agus ní amháin i ndaoine, tarlaíonn sé freisin in ainmhí, gadhair, cuit, capaill, go leor ainmhí, tarlaíonn sé sin. Agus. Má bhíonn mise ag méanfach go minic, cuireann sé fonn ar Sonny, cuireann sé fonn air sin a bheith ag méanfach freisin. Ach rud atá barrúil freisin ach má bhíonn sé sin ag méanfach, cuireann sé fonn ormsa méanfach. Nach bhfuil sé sin suimiúil? Sea, b'fhéidir go bhfágfaidh muid ansin anois é, tá a ndóthain ráite anois agam, tá mé ag ceapadh. Ach. Tá sé, tá sé i ngar dhon am tae agus ehm, sea, tá mé a' ceapadh má, má thaitnigh sé sin libh ehm, tá súil agam gur thaitnigh ar aon chaoi ehm, díreach sort píosa spraoi i ndáiríre, sort mar gheall ar an chraic. Ach ehm, sea, mar sea, déanfaidh mé iarracht an chéad episode eile bheith rud beag níos faide ehm, b'fhéidir go mbeidh níos mó le rá agam sa chéad cheann eile. Ach mar a deir freisin, ní do dhearga mé seo rófhadach an oiread, tá blas ar an mbeagán. Ar é a chím, sin é, fágfaidh mé tinn anois é agus go mbeadh trionadh deas againn, nó maidin deas, nó phibginn tam go lá, nó aoí deas fiú, phibginn tam go lá, mise ag éisteacht leis seo, má bhíonn sibh ag éisteacht, ní sa mé éigin ag éisteacht!